Moni moni moni ndine Nesta the black teacher. Hey, lero lachiwiri pa 7 July mchaka cha 2026. Mwadzuka bwanji? Amwene pali nkhani. Nyamata wina Mmalawi nzathu agwira ntchito amagwira ntchito ku Kuwait. Hey, ku Kuwait. Ku Middle East kumeneko. Ndiye miezi 6 pafupifupi miezi 6 o 7 yadutsayo ntchito yake inatha. maripoti akuti abwana ake anampanga fire he was fired from the job anachotsedwa ntchito komano abwana akewo amamusungira passport yake ndi ma documents ake ndiye sitikudziwa chifukwa chimene adampangira fire kuti chidachitika ndi chani komano kenako anampatsa anambwezera passport yake ija anambwezera passport yake ija abwana ake aja anakana kumpatsa um, yomwe kumeneko amaitchula kuti exit permit permit yoti atha kutu- kuchoka eti anakana kumpatsa ndiye iyeyu anapita ku bungwe loyang'ana anthu olembedwa ntchito kumeneko kubungwe kuja anamuwuza kuti apange filu mapepala maforms chanichani kumene kuja information anapangapanga filu abungwe aja anampanga clear ndiye nyamatayu afuna abwerere kumudzi ndiye chimene chachitika nchonena kuti atapita ku airport wabuka tiketi yake yobwerera ku malawi wapita ku airport akupanga check check in ku airport kuja atenga passport yake kupanga swipe information ku airport kuja anambweza anamuuza kuti no iweyo you cannot exit Kuwait sungatuluke mu Kuwait chifukwa choti uli ni ma cases kuti utani uyankhe abwana ako anapanga file ma cases ndiye the guy is stranded anabwerera ah, zikhala bwanji anapanga contact Malawi embassy ya ku Kuwait Malawi embassy ya ku Kuwait akuti anamuuza kuti ifeyo we don't know what we can do chifukwa it seems kuti uli ndi milandu yakonkuno right ndi abwana ako so we don't know what we can do anapitaso ku labor office kuja ku labor office kujaso akumuuza kuti ife we have helped right that we have done what we can do koma there is something zomwe ife sitingapange ndiye this guy is stranded nanena kale 6 to 7 months kutereko amalawi anzake ndi amene akumusunga akukanika kutuluka sangagwire ntchito ndiye mmalawi nzake wanditumizira message imeneyo eya ndikulangizeni kunena kuti maikomu tikamapita kukagwira ntchito maikomu muli malamulo osiyanasiyana maiko ena makamaka ku middle east kumeneko Kuwait qatar Oman akamalemba ntchito ma foreigners ndithu olo mu- musakhulupirire mumakhala ngati akapolo eh iweyo umakhala ngati property ya amene wakulemba ntchitoyo makamaka kwa aluya you are their property okay ambiri sitimadziwa yayi Aka- akakusayinisa mapepers aja chani chani amakhala ngati kuti iwo akusayinira china chilichonse iwe ndi wawo now when you are not happy and you want to leave samakhala happy yayi right eh chifukwa amakhala ngati kuti anagula eh, ali ndi ka slave mentality kena kake amakhala ngati kuti anagula munthu ndiye munthu uja ndalama yawo sinatulukemo kapena phindu lawo silinatulukemo kapena sanakuyuze mokwanira yayi ndiye ukufuna uchoke ndiye samakhala osangalala kaya mwina anakugulira tiketi ya ndege kaya anakupangira chani amakhala ndi ka mentality kamene koko okay so in this guy's case our embassy can't do much our embassy can help i will tell you how um chimene chikufunika ndi mediation Mediation ndiye kuti kukubweretsani pamodzi kuti mupange resolve, mukambirane mupange resolve. Obviously resolving imeneyi imakhuza uh, ah, okulemba ntchito uja kunena kuti ine mundibwezere zanga zomwe ndinaononga chifukwa munthu ndinaononga ndalama kuti iye atani abwere kunoko ndiye mundibwezere zanga kapena anaononga katundu wa, wa pa office pano anaononga galimoto kapena anaononga chakuti chakuti panopa ndiye atilipire zimakonda kukhala choncho Okay? Ndiye mediation ija imafunika ndithu kudzichepesa iweyo kupita ndithu ku office kuja kuti ineyo chabwino ndapusa ndineyo. Right? I want to go home, you release me. Mundichotsere zonse mundipange clear ine ndizipita. Kaya mufuna kuti ndigwire ntchito mwezi umodzi ndigwira ntchito mwezi umodzi mundipatse eh, ndalama mutenge ndalama yanu mundipatse yanga yochepa ine ndizipita. Imakhala ndithu submission ija yonena kuti iweyo kungodzipereka kuti upangidwe clear. Uzitani? Uzipita. Ndiye mmene manena kuti our embassy can help, a embassy mutawafotokozera situation imene mulili, ku embassy kuja can call and try to mediate kuwauza kuti ah this is our person, munthu uyu akuyenera kubwerera kuti kunyumba chan chan chan chan, mugwiritsa ntchito kaya malamulo eya to mediate. Maiko ena you find a lawyer, lawyer will help to bring you guys together, komano lawyer nanga samafuna ndalama, it's expensive. Mwaona eh? Um, zimachitika ndithu amene tikugwira ntchito ndi mapepala ndi chifukwa chake ndimanena kuti work permit uh, ambiri za work permit mwina sitizimvetsa work permit is issued by the employer in most countries work permit sumapita iweyo kukatenga wekha ndikukhala ndi work permit yako nkumakasaka ntchito ndi work permit yanga ndigwiragwira ntchito pano ndichokapo ndipita ndikagwira pena ndichokapo sizimakhala choncho work permit is tied to employer and uh, mayiko ena ngati ku china kuno work permit ija ngati wasayinidwa kuboma kupasidwa work permit imakhala ndi dzina la kampani yomwe inakulemba ntchito so work permit imakhala ndi kakhadi uh, ndikuonetseni ngati mwayiona khadi imeneyi this is my work permit alemba pamenepapa work permit right? eh, ndi work permit number yanga ili pamenepa that's my work permit number uh, this is a government issued It's a Chinese government seal, eh? government issued document. Now, work permit ili ndi ka QR code aka. Makaona QR code kameneka. Kuti ukapange scan kamenekaka kakhala ndi uh, information ya kumene ndimagwira ntchito. And kuti ndingoyipereka kaya kwa polisi ena angandipeza pena pake ndawapatsa the scan iyaonesa kumene ndimagwira ntchito. Now, Ineyo let's say ndapeza ntchito kwina uku contract yanga sinathe. Ndapeza ntchito kwina tili mkati eh, mwa chaka tikugwira ntchito kenaka ndangoganiza kuti ah, amwene ndikusiya, ndikupita kwina. Eti bwana uja kaya ndayambana naye chani ndangosiya. Kwina kumene ndikupita kuja sindingakagwire ntchito ndi work permit iyi. Work permit iyi ndi ya uku. tsopano kumene ndikupita kuja akuyenera kupitanso pa, pa website ya boma kukandipangira work permit now chifukwa choti ndili kale ndi work permit zimene amapanga zimatchedwa kuti transfer they transfer work permit information yanga ija ndikulowesamono information yawo from one company to another now here is the catch company yanyowani ija singapange transfer work permit yanga pokhapokha kumene ndimagwira ntchito kuja andipatse timati termination letter termination letter imeneyi ndi imene kampani ija imatenga ndikukapanga upload pa intaneti ndikundichotsera ku kampaniyi kupita ku kampani ina ngati pali ubwa, uh, kusamvana ndi kampani yanga yapanopa bwana wanga wapanopa amakana kundipasa termination letter amatha kumangothawa osandipasa termination kumuimbira foni osakupasa termination letter osapeza iye osataipa osayika chidindo cha termination letter uzipita ndiye kuti palibe amene angandipangirenso work permit because in the system ndilimo kale I'm registered as i work for this person mwaona so uh, when you are quitting your job umayenera ukhale ndithu eh, mwabwino eti musiyane mwabwino eh, upereke notice Upange serve notice yako, musazikane mwabwino, musakhale kufunirana zoyipa, usapite kukasuma kumakanena zoyipa za company yi, chani chani. Ngati ufuna upange zimenezo, upange utachokako kale, atakupasa termination, zonse utasuntha kale, ndiye uzikanena later on. Koma ngati upange zimenezo before kuchoka, sakupasa. Ndiye, ndimalize ponena kuti, anzathu amene muli ku Kuwait, amene nkhani iyi yakuchitikirani, try uh, mediation muyese mediation eh, mukapemphe munthu waku embassy amene angathe kupita kukakuyimirani kukambirana ndi abwana anu kukambirana ndi employer wanu ngati ndikukayikira kuti mwina anali agent simunandiuze bwinobwino kuti ndi abwana kapena agent chifukwa maagent ndi amene amakonda kupanga zosunga mapassport kusunga madocuments agent agent ndi amene amakhala kuti anadyapo ndalama nde afuna adzikugwiritsa ntchito iweyo ngati kapolo ndi pamenepo simunandiuze ziti agent kapena employer koma pakufunika mediation kukambirana kuti mumvane mukhululukirane ngati panali zina zake mupange settle ndiye akakupangeni clear inu mudzipita otherwise anthuwa amakhomerera ndine nesta the black teacher